ani maa o maa y'o nɔ minɛ diina baara ko cogo ɲuman na fo ka taa se kiyamalon na ala ka ne ni lamɛnbaga ani filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ fara olu kan o tɛmɛnen kɔfɛ an balima silamaw an bɛ y'a fo ni silamaya ka foli ye o kɔfɛ kɔmi an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn cogoya min furu o ye fɛnba ye ala ye min di adamadenw ma furu bɛ kɛ sababu ye ka ɲamɔgɔya dɔgɔya sosiyete la ka dɔgɔya luw kɔnɔ ka dɔgɔya jamanaw la furu a bɛ kɛ sababu ye ni adamaden siya a bɛ to dugukolo kan fo ka taa se lon ma ala subhanahu wa taala ye lon min sigi ɛɛ o furuso min filɛ ɲasuma tɛ se ka sɔrɔ furuso la madama ni fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ɛɛ sigida tɛmɛnenw na an da tɛmɛna dɔw kan hali bi an ka sigida nin na an ka jalisa nin na an b'a fɛ ka da boli boli olu dɔw le kan ni ala ka jɛn ye o la an bɛ masa ala subhanahu wa taala dari an bɛna min fɔ nin wagati kunkurun na ala ka a kɛ furusow ka porobilɛmuw an'o ka mankan dɔgɔya sababu ye ou bien a ban sababu ye a bɛ ka bɔ fɛn minnu bɛ furucɛ ni furumuso ka mankanw caya a bɛ kɛ sababu ye relation minnu b'o cɛ ka a duuru o dɔ ye juman ye irtikabul ma'asi wal munkarat eh, ni furuɲɔgɔn fila sɔn kelen kɛla ala kotabaga ye ou bien o fila bɛɛ yɛrɛ kɛla ala kotabaga ye ale bɛ se ka kɛ sababu ye ni mankanw bɛ caya so kɔnɔ ni bɛnbaliya bɛ na so kɔnɔ a bɛ ka bɔ kota minnu bɛ se ka sɔrɔ sow kɔnɔ i n'a fɔ furuɲɔgɔn fila dɔ ka kɛ ɲamɔgɔyakɛla ye n'o fila sɔn kelen kɛla ɲamɔgɔyakɛla ye i ma cɛman ou bien musoman ou bien cɛ ka kɛ zon ye munna an bɛ o kɛrɛkɛrɛn ni cɛ ye munna olu le ja ka gbɛlɛn o ɲɔgɔnw na hali n'a y'a sɔrɔ musow bɛ sonyɛli kɛ ou bien ɛɛ cɛ ka kɛ dɔrɔmila ye ou bien cɛ ka kɛ ou bien furumuso ka kɛ o tɛ seri bon siga t'a la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ na ni mankanw ye bon o kama i b'a ye min ye solution ye nin n'a ɲɔgɔnnaw la an ka banba ka tintin sariya ye fɛn minnu tracer ka di an ma n'o le ye ka tintin ɛɛ diina kan n'an bɛna den min di furu la an ka a di diinatigi ma ni i fɛnɛ bɛna muso min furu i ka bama a ka kɛ diinatigi ye alihamudulila ni diinatigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye a ka ca a la o furu façon na i tɛna a mɛn ko karimasina tɛ seri i tɛna a mɛn ko karimasina a fari faganin lo sundo la i tɛna a mɛn munna jogo fɛnɛ bɛ yen ko karimasina bɛ dɔrɔ min ou bien ko a sula ka ben o y'a ta ka na i komi denmisɛn o n'a ɲɔgɔnnaw donc an bɛ ala deli ala ka an tanga o jogo juguyaw n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ma bon an k'a lɔn ala kota fɛnɛ n'a sɔrɔla so kɔnɔ ala bɛ se ka sokɔnɔmɔgɔw jarabi ka o sanctionner k'o jangata ni bɛnbaliya ye o kama mɔgɔ ɲuman dɔ y'a yira k'a fɔ ale y'a kɔlɔsi tuma o tuma ni ale ye ala sɔsɔ n'ale ye ala kota ko ale b'a lɔn a ka yɛlɛnka daba yɛrɛ la mun na yɛlɛnka daba yɛrɛ bɛ muruti ale ma o la an bɛ ala deli ala ka an cɛ janya ka bɔ kota sugu bɛɛ lajɛlen ma ɛɛ tuma dɔ la furuɲɔgɔnw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɛɛ k'a sɔrɔ diina bɛ yen jogo bɛ yen mais i bɛn'a ye ɛɛ dɔw bɛna yɛlɛma o sababuya bɛ sɔrɔ mun fɛ a bɛ se ka sɔrɔ teri jugu ani ka tugu teri jugu kɔ o kama ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ye an gɛn ka bɔ ɛɛ teri jugu ka jɛɲɔgɔnya ma a ko almaru ala diini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil a ko a ka ca a la adamaden bɛ a jɛɲɔgɔn ka diina le kan donc a sɔn kelen ka filɛ i bɛna mɔgɔ min kɛ i teri ye i bɛna mɔgɔ min kɛ i jɛɲɔgɔn ye hali bi ala k'an gɛrɛsigɛ jɛɲɔgɔn ɲuman na donc a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ alihamudulila a ni cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ yani o ye ɲɔgɔn sɔrɔ furu sabuya la o ka ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi o bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais i b'a ye ni sigi mɛnna ni muso nana to ka mɔgɔ wɛrɛ tugu mɔgɔ wɛrɛw kɔ k'o kɛ a teriw ye bon teri n'olu ma kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye i b'a ye o bɛ kɛ sababu ye ka muso hakili yɛlɛma dɔndɔɔni bon k'a bila yani kota dɔw la k'a don donyɔrɔ dɔw la a man kan ka don yɔrɔ minnu na donc an b'ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen sutara a bɛ ka bɔ

o ma ɲɔgɔn faamu so kɔnɔna ka gestion kan o ma ɲɔgɔn faamu so kɔnɔna ka an ka gérer cogo di an k'an ka yani lu mara cogo di o ma ɲɔgɔn faamu o la o fɔnna ɲɔgɔn kɔ o la bon n'an y'a filɛ i n'a fɔ denw ka lamɔ parce que denw ka lamɔ o ye cɛ ni muso bɛɛ ka kɛta le ye o bɛɛ n'o ka lɔyɔrɔ lo komi ala kira sallallahu alaihi wasalam a y'o yira a ka hadisa la cogoya min na a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye dɛndɛbaga wa a kelen kelen bɛɛ na ɲininka ka bɔ a ka dɛndɛlifɛn ma a ye cɛ ta fɔ a ye muso fana ta fɔ ɔ donc o la komi a nana kuranna la cogoya min na a ɲini an fɛ an ka denw lamɔ ɛɛ ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara ila akhiri al-aya donc o la i bɛna sɔrɔ den lamɔ sisan yani cɛ ni muso bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est à dire a sira la o kan ka stratégie jumɛn ta o kan ka fɛɛrɛ jumɛn de ta ka se ka den ninnu bila sira la yani i bɛ taa sɔrɔ fa ale b'a fɛ ka den ninnu bila sira dɔ kan mais ba b'a ye k'a fɔ fa ale ka gɛlɛn denw nɔ ou bien yani ba fana bɛ fɛ ka denw bila sira dɔ kan fa b'a ye k'a fɔ ko a bɛ denw tɔɔrɔ la ou bien o n'a ɲɔgɔnnaw surtout an baw bɛ yafa an ma i bɛna sɔrɔ tuma dɔ la olu fana bɛ kɔrɔtɔ denw nɔ o bɛ violence kɛ denw na o n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ fa dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ o tɛ hinɛ denw na o tɛ makari den na donc ni fa kɛla a bɛ ninjuguya kɛ den na ou bien ba kɛla a bɛ ninjuguya kɛ den na bon o dun ma bɛn o sɔn kelen ma a mansa fila kelen ma i b'a ye a bɛ kɛ mankan ye mankan ninnu n'o ma jija ka hakili kɛ k'a labaara k'a kunbɛn i b'a ye a bɛ se ka na ni furusa ye ou bien a bɛ se ka fiɲɛ don o ka jɛ na an b'ala deli ala ka faamuyaw di an bɛɛ lajɛlen ma bon a bɛ ka bɔ so kɔnɔna ka gestion cogoyaw la fana min ye nafolo ko fan ye voilà puisque an ye min fɔ o ye i n'a fɔ denw yɛrɛ ka ladon bon n'i nana nafolo ko fan na fana i b'a ye eh, wagati dɔ la cɛ ale le kan ka lɔ a ka lɔyɔrɔ la ale le kan ka depansi kɛ i n'a fɔ ala ko kuranna la liyunfiqu dhu saatin min saati eh, cɛ le kan ka depansi kɛ a mana kɛ cogo o cogo ala ye sɔrɔ min d'i ma i b'o ɲɔgɔnna depansi ni sɔrɔ fana tɛ min fɛ se tɛ min ye a ma fɔ i kana di kɛ mais i bɛ jija k'i seko kɛ mun na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ala tɛ mɔgɔ si karaba ka bila fɛn dɔ la i tɛ se min na o la an b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na an balima silamaw tuma dɔ la cɛ bɛ se ka kɛ ale bɛ depansiw kɛ la a bɛ musaka kɛ la lu la nasɔngɔw a b'o di a bɛ fura wariw di a bɛ fɛn caman kɛ bon ale bɛ n'a ye waati dɔ ko muso b'ale ka nafolo suɲɛna muso bɛ cɛn don la ale kun bon surtout n'a y'a sɔrɔ muso bɛ pari la ɲɔgɔn bon cɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ale tɛ la muso la muso bɛ o pari wari min bɔ la ale bɛ se ka k'a b'ale ka nansɔngɔ tigɛ la bon ni muso fana y'a ye a t'o cogoya la bon i b'a ye mankanw bɛ caya n'o ma ɲɔgɔn faamu a bɛ kɛ baara ye o la nin yɔrɔ nin na an bɛ se ka min fɔ a cɛ ka ɲi cɛ kana dan nansɔngɔ jalan dɔrɔn ma surtout ni muso kɛla bon a tɛ yɛlɛma ye bolo yɛlɛma foyi la a tɛ foyi kɛ a kɔni bɛ alihamdulila ka furuso labato nansɔngɔ nin an kana dan ale dɔrɔn ma an ka se ka fɛn dɔw labila musow ye vraiment o bɛ se k'o ka depansi misɛnw bɔ min na parce que cɛ ye depansiw ta cogo o cogo wagati dɔ la makoya misɛn dɔ bɛ se ka kɛ muso la besoin dɔ bɛ se ka kɛ muso la cɛ hakili tɛ se k'o bɛɛ ye tuma dɔ la muso bɛ se ka dépense dɔ kɛ cɛ ka denw na yani min bɛɛ ma se k'a k'a fɔ cɛ ye nka a cɛ ka ɲi a ka cɛ lasɔmɔ n'a ɲɔgɔnnaw la mais eh, tuma dɔ la ni fɛn dɔ b'a yɛrɛ kɔrɔ min bɛ danna nasɔngɔw na i b'a ye ale fana ka fisa o la an b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ nin na ni o ma ɲɔgɔn faamu eh, lu ka wari ka gestion ani a dépense don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ la i b'a ye kuma bɛ caya bon tuma dɔ la muso fana bɛ se ka a ye k'a fɔ cɛ tigɛ ka gbɛlɛ wala cɛ kan ka yani nansɔngɔ hakɛ min bɔ a t'o bɔ la bon cɛ fana kan ka eh, dépense minnu kɛ cɛ t'o kɛ la naam dɔ bɛ musow la dɔ fana bɛ cɛw la dɔ bɛ fɔ ɲinɛ ye dɔ bɛ fɔ jakuma ye donc i bɛ t'a sɔrɔ cɛ bɛ cɛ la bon nasɔngɔ ni a kan ka bɔ hakɛ min na a t'o jate ou bien dɔw yɛrɛ bɛ a mako tɛ yani famille ka furako la ale kɔni dumuni ni fɛnw ka sɔrɔ dɔrɔn mais u ka furako ale mako t'a la i bɛ taa dɔ sɔrɔ moyen dan tɛ mais denw bɛ bana joli bɛ se ka bɔ dɔw sen na fo a bɛ kɛ grave ye mais a mako t'a la donc nin ye fɛn ye an kan ka fɛn minnu kɔlɔsi kosɛbɛ o la ni nin yɔrɔ n'a ma filɛ jiɲɛma lɔnni na n'a ma filɛ ni hakili ye i b'a ye a mankanw bɛ caya hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga n'o tɛ ni cɛ kɔni lɔla a ka lɔyɔrɔ la a bɛ depansi kɛla i n'a fɔ a ka kan cogoya min na a bɛ ka bɔ cɛ ka hakɛ la muso kana tiɲɛni don a ka nafolo la muso k'a ka nafolo k'a matarafa k'a kɔlɔsi ka ɲɛ k'a gérer ka ɲɛ o bɛ ka bɔ cɛ ka hakɛ la o la eh, an bɛ ala deli ala ka faamuyaw di an bɛɛ lajɛlen ma eh, a bɛ ka bɔ eh, so kɔnɔna ka mankan sababuya dɔ la an balima silamaw o le ye ni kuma fɔ yɔrɔ cɛya la yani kuma fɔ yɔrɔ ka ca kuma fɔ yɔrɔ ka caya ale bɛ se ka na ni mankan ye ani bɛnbaliya ye so kɔnɔ ɛɛ furucɛ ni furumuso tuma dɔ la o fila bɛ se ka bɛn k'a fɔ ni ko dɔ nana a an ma a fɔ kari masina ye wala an m'a fɔ kari ye ɛɛ fɛn min n'a bɛ se ka bɔ an b'a lɔ alihamudulila sariya ye a tracé ni bɛnbaliya n'a gwɛlɛyala parce que furuso yɛrɛ man ka kɛ ko fitini a bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma wala a bɛ sa ale yɔrɔ fana bɛ yen ni ko fitini donna i n'i ka sotigi cɛ bɔn ele bɛ bɔ n'a ye cɛman fana b'a ta k'a fɔ a teriw ye ou bien k'a fɔ a ka famiw ye bɔn ale fana man kan bɔn n'a ma ɲɛ n'a bɛna fɔ mankan ni yani kibariya ka a fɔ yɔrɔ kana caya parce que n'a fɔ yɔrɔ cayala a laban bɛna kɛ sisan bɛɛ bɛ fɛ ka yani jo ɲini a yɛrɛ la bon tuma dɔ la kelen kelen bɛɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ ye a b'a lɔn ko mɔgɔ min bɛna can di ale ma donc olu fana n'o ma ɲɔgɔn faamu ale bɛ se ka kɛ mankan sababuya ye hali bi an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen sutara a bɛ ka bɔ so kɔnɔna ka bɛnbaliya sababuya dɔ la ou bien mankan sababu dɔ la min bɛ se ka na ni furusa ye ni suna ni farida an bɛ kɛ to n'o le ye dilanko ye n'ale fanga dɔgɔyala fan dɔ fɛ ou bien ni défaut sɔrɔla ale côté la i b'a ye ale fana bɛ na ni mankan caman ye o kama ale fana ye yɔrɔ ye yani a kan ka kɔrɔsi kosɛbɛ bon furu yɛrɛ kunba ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye euh, donc o la n'o yɔrɔ ma kɔrɔsi i b'a ye a bɛ se ka mankanw caya so kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka mankan ninnu dɔgɔya ɛɛ a bɛ ka bɔ a sababuya dɔ la ɛɛ furuɲɔgɔn fila o bɛ di ɲɔgɔn ma lon min o bɛ ɲɔgɔn ta lon min bɔn o fila bɛɛ tun bɛ ni niveau dɔ ye eh, kalan na ou bien ɲayɛlɛ la bɔn ala tora a ka masaya la o sɔn kelen nana kalan kɛ yani a nana etidiw kɛ ni cɛɛ lo ɲɔgɔn a bɛ muso furu lon min kama alihamdulila bɔn a ma janfa kalan na donc ala nana kɛ bɔn a ye a ka muso fɔlɔ min furu bɔn kalan nana taga ɲa fo a nana baara sɔrɔ a nana kɛ mɔgɔba ye maa ou bien maaba ye donc i b'a ye tuma dɔ la ni ala ma hakili di cɛ ma ale bɛna laban min na kɛ a bɛ jɔn a ka muso la wala a yɛrɛ dɔw bɛ kɛ komi a bɛ maloya ale ka muso ni yira ko o de y'a muso ye dɔw yɛrɛ bɛ maloya a k'a ka muso ta a ka mobili la ou bien a ka muso ta a kɔfɛ moto la c'est-à-dire puisque ale b'a ye n'a filɛli kɛla k'a fɔ ale ɲɔgɔnna ka nin eh, bolo sin nin ɲɔgɔn ma ko nin ye ale muso ye c'est-à-dire o ye kunsuru ye o ye eh, dɔgɔyama ye ale ma donc o la nin yɔrɔ nin na eh, cɛman kan ka miiri yɔrɔ jan n'i b'o ɲɔgɔn fɔ ou bien n'i b'i ka titiri yira i b'a yira mɔgɔ wɛrɛw de la kɛnɛmamɔgɔw n'o tɛ i t'a yira i muso min tuma dɔ la yani a ye kow daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ d'i ma lon min kama cogoya t'i ye a bɛ d'i ma lon min kama i ma janfa kalan na donc a fɛnɛ muɲuna i ka sɛgɛw kɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ t'a sɔrɔ e b'a yela k'a fɔ ko e titiri ka bon n'a ta ye ko e ɲɛ yɛlɛla ka tɛmɛ a ta kan mais i den ninnu bɛɛ bɔla jɔn de la i den ninnu ba lo donc o la n'ele nana nin kɛ sababu ye ka fiɲɛ don a ka jɛn na a ka furu la sigi la aa a laban laban i bɛ n'i bolo cin parce que ale défaut nin a bɛna don i ni denw fɛnɛ cɛ o siga t'a la n'i ye o bamuso kɔn nin n'a ɲɔgɔnna kama den ninnu ta tɛna i kanu cogo si la bon i n'a fɔ a bɛ se ka sɔrɔ muso fɛnɛ wala n'a y'a sɔrɔ muso dila cɛ ma ɛɛ k'a sɔrɔ a bɛ kalan na bon a ni cɛ bɛnna a par exemple cɛ ka kɛ commerçant ye a ye muso kalankɛla ta bon a dɔw bɛ kɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko silamaw almuslimuna ala shurutihim silamaw n'a bɛnna sarati min kan a kan ka baara kɛ ni o ye donc ale ye sira di muso ma ko a ka kalan kɛ bon ala y'a kɛ muso bɛ furu kɔnɔ mais a fana ye kalan kɛ fo ka janfa bon ale nana se niveau min ma sisan a b'a ye k'a fɔ a bɛ jɔn a cɛ la a b'a ye k'a fɔ vraiment ale bɛ maloya a k'a fɔ ko ale cɛ le karimasina ye bon donc ni ale fana ma a yɛrɛ filɛ joona ka kɔsegi a yɛrɛ kun ma joona i b'a ye a bɛ se ka eh, fiɲɛ don o ka jɛn na i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka furu tiɲɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma eh, a bɛ ka bɔ eh, mankan sababuya dɔ la yani an ye min fɔ o ye titiri ani pilasi fan kadara mais a ɲɔgɔnna dɔ fɛnɛ bɛ yen par exemple ale ye muso furu wagati min yani se b'a ye bon ala nana ala ka jarabi nana s'a ma a nana ben ɲɔgɔn o wagati dɔ la yani ni muso dɔw ma faamu kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye muso dɔw bɛ commencer ka segin kɔ voilà donc o bɛ kɛ komi a bɛ fɔ cogoya min na ko da tɛ tɛmɛnin lɔn voilà nɛɛma minnu tɛmɛna cɛ ye hɛrɛ minnu kɛ a ye ɲumanya minnu kɛ vraiment ale laban bɛna kɛ a t'o si lɔn ɔɔ donc ni ko kɛla o cogoya la ka don nata kan k'a fɔ a n'a ka di ne bɛ yen mais n'a goyala lon o lon ne bɛ n ka doni siri vraiment ale fɛnɛ ka gbɛlɛ kosɛbɛ surtout an bɛ farafinna min na ale ka gbɛlɛ kosɛbɛ donc furu sabari lo ani muɲu lo eh, furu a bɛ taa ni sabari ni muɲu de ye ani dususuma wagati bɛɛ lajɛlen na bon mɔgɔ fɛnɛ kan ka don furu la ni nin n'a bɛɛ lajɛlen ye ni nin bɛɛ ye madama ni cɛɛ ma dɛsɛ komi a dɛsɛla a ti se ka i balo sɔrɔ mais alhamdulila a bɛ balo sɔrɔ mais se min kun b'a ye c'est à dire se ne t'a la k'a dan dɔrɔn donc o man ka kɛ eh, mankanko ye o man ka kɛ furusako ye ɔ donc ni lahalaya ninnu ale fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ don dɔw ka furu la bon i n'a fɔ cɛ ɲɔgɔn a taara retraite la parce que k'a to baara la a tun bɛ se ka ko minnu kɛ fanga tɛ yen tugun ɔ donc a taara retraite la a tɛ sera ka wuri n'o baaraw ye donc i b'a ye mankan bɛ to ka caya bon n'an y'o kɛ a cɛ man ɲi bon k'a sɔrɔ cɛ benna wagati min ou bien a taara retraite la tuma min alihamdulila ala ye fɛnw di a ma min ka fisa ni nafolo nin ye n'o ye denw ye donc n'ele nana mankan wuri cɛ nɔ ka na laban ni furusa ye ka i ka minɛn cɛ den minnu bɛ yen e bɛna taa n'olu ye wa n'i taara ni den ninnu ye a i ye tiɲɛni kɛ bon ni den ninnu dun tola cɛ fɛ ɛ ala nana to a ka masaya la den ninnu fɛnɛ dɔw nana wuri o nana se sɔrɔ a bɛna kɛ di sisan donc i bɛ n'a ɲɔgɔnnaw le kɔlɔsi ni furu mun sala ni sababuya dɔw ye i b'a ye ni denw nana moyen sɔrɔ donc olu fɛnɛ b'a ye sisan a olu ye fɛn bɛɛ sɔrɔ fo bamuso donc o b'a essayer cogo bɛɛ lajɛlen na fo bamuso ka na so kɔnɔ a dɔw yɛrɛ hali ni bamuso donna furu wɛrɛ la o ta sira t'o la a ka na dɔrɔn hali o bɛ taa sama ka bɔ o furu la ka na o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ c'est à dire koɲa yɛrɛ daminɛ cogo donc an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn saaba ma o la inshallah an bɛ ala deli an ye sababuya minnu fɔ a ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais innama an ye dɔɔnin le fɔ